onye m ji agụcha m iwu gụcha agụbụla onye ji bụkwa mara orie wụrụ maka anyị niile adị m ya Awka na Ọbara Awka na Ọbara na biko m na igwe His Royal Highness igwe Gracious C. Eze anyị nọ be ya eh, Savior ndị bịara be anyị ala na anyị ga-asụ Iheakpu Awka eh, ya dialect ọ bụ Igbo mana anyị ga-asụ ya ka anyị si asụ ya bụ ohe anyị kụgidere mụ na-aghọta anyị kọwa mmanụ iwu na ndị be anyị na-asụ na ọjị bụ odo ya bụ anyị sị na anyị akamanụ gị odo ya bụ na anyị enye gị ọjị so ihe igwe wetere bụ odo bụ anyị na-akpọ ha n'asụsụ Iheakpu Awka ya bụ ọjị Awka na Ọbara anyị na-ekele Chukwu maka ndị bịara be anyị ka Chukwu edubata ha chi edute ha n'udo anyị na-ekele Chukwu chi kere enigwe na ala onye mere ka a dị n'ala nke nta onye anyị ndụ n'ime ndụ anyị ekeleme gị Ezetoke Abịama ka naanị gị bụ chi ị fụta kwụrụ na onwe gị o nweghị onye e ji tụnyere gị maọbụ ịkarịbịa na-eme ihe lile i kere bụ aga aga enyanwụ bụ aga uchenwa bụ agụ ihe bụ agụ ọchịchị bụ agụ ihe lile i kere kere zuru oke o nwere nke a sị na nke a adịghị ọyị a na-ayọnụ gị na mgbakọ anyị gbakọtara be nta maka ndị a bịara maka ihe omenala Chukwu Abịama ekele gị n'isi ha a sị ụkwụ ji abịa ha bịa n'udo ma ha ala n'udo ekele ma ndị lile nọ ebe a ka ị nọnyere anyị nye anyị amamihe akọ na uche a ga-eji wee kpa nkata a anyị kpachaa ka ọ bara anyị uru ka obodo anyị dịna anyị ọyị ka anyị mata ndị anaghị echi mara ka anyị si wee fụta ma ka anyị si wee jekọ ọnụ ka Chukwu nọnyere anyị n'ọnọdụ a gọzie anyị ka ọ nọrọ anyị dịrị ọyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen n'afọ na Today I'm with my grandfathers fathers from Iheakpu Awka. So I will allow them to introduce themselves to us, normal as veteran, and then we move on what we have today. So nna m ndị mụrụ m, anyị asụburu na nke supere supere anyị kpụritere na nke e ji mara anyị so n'ihe m ji nọrọ bụ nta bụ ihe gbasara ga anyị si jaa abịaga m wee dara n'elu m wee tetere si na anaba ga-eji jaa etete gị na nwere ga anyị si jaa abịaga na anyị mara ga anyị si jaa abịaga ihe gbasara Iheakpu Awka ya bụ nọ n'ụbụrụ nta mega anyị si eme na anyị akọwa na ndị na-ekiri anyị aha anyị then we'll continue igwe Mm, thank you sir ị akọwa na ndị na-ekiri anyị ihe eji mara gị nna m Okay. aha m bụ igwe His Royal Highness igwe Ignatius eze Savior of Iheakpu Awka Kingdom. Savior bụ ihe eji wee mara m. Igwe Iheakpu Awka. Mụwa bụ igwe Iheakpu Awka. Daarụ.
Oh, thank you sir. Oh, ya akọwa na ihe eji mara. Aha m bụ Eze Damian Chinwuba. Eji ma m bụ Anyụike
ọkanọba nna m ya akọwa na ihe eji mara gị nna m abụ m Ichie H.O. Eze the palace secretary to his royal highness igwe V.C. Ugwuanyi of Iheakpu Awka autonomous community
nna m aha m bụ Mike Mkpozi Idoko amụ ana m anọchite anya n'Umujeja n'Iheakpu Awka aha m bụ Ọna Livinus Kizito amụwa bụ Town Union President of Iheakpu Awka Community. aha m bụ Eze Ruben Ichie Eze Ruben
amụ onye Iheakpu nwa bịa
amụ Onowu Pius Ọna afụ nwa erote nna amụ advisor to Igwe's cabinet

ị kọwa na anyị ihe eji mara
ok um, aha m bụ Sunday ezegwu onye nke ji sọ n'ikuba na mara ichie mmiri gbanyere ọkụ bịam 1 edemala chebule odogwu na South ekele m
Welcome, sir. Ala nụ. Nna anyị. Ị kọwa na ihe eji mara gị. Okay, thank you so much. Aha m bụ Casmir Eze, Ichie Chimereze 1 n'Iheakpu Awka. Ichie Chimereze 1. Oh, yes, n'Iheakpu Awka Kingdom. Daalụ na thank you. God bless you. God bless you. Na anyị bịara n'ihe anyị ji maka ya nọrọ. Gide gị asụ Iheakpu, Iheakpu Awka. Gide gị Iheakpu Awka ji jaa abụrụ Iheakpu Awka nta Iheakpu Awka ji ya Iheakpu shi wee bido Eh, anyị nọ- anyị bụ ndị Awka nna nna anyị na- bụ Awka wa anyị bụ ha bụ Awka ma ị bịa na obodo ile na obodo ile nwere iwu na-eji obodo so ma nna nke anyị latara Iheakpu ọ bụ great man ọ gbara nta well well kwụsị na ọ kwado kporo onwe ka jikwana ma jikwana bakwado m onwe ọfụma n'iwu na o jere do nta o yiva na ya lata ma ndị Awka anaghị eri enwe ọcha ha anaghị eri enwe ọcha so o jere ụbọchị na-aja egbo nta o jeche nta ma mgbe ya agbagbute anụ ọ gbagbute nnụnụ o wechie n'aka akpa ya bụ nsọ o si wee kwado onwe maka na ọ ga-ejeche ọ ga-eje nta agbara aka lata la ya n'ụbọchị na-ana ji egbo ga-ala aja ahụghị anụ ọzọ adịghị ọ lautere hụma enwe ọcha ọ ma ihe o yi eme ma ọ ma ọ na ọ hafụ ya gbara aka lata na o nwere ike ee nwekwa isi wee dene ya o wee gbaa enwe a gbaliri gbagburu enwe ọcha taa sere tie n'akpa so mgbe ndị Awka discover na eh, ndị Awka hụ ma ghọta na o mere ihe anaghị eme obodo e nwere nsọ nwere anụ ha anaghị eri nwee nke ha na-eri so mgbe ha ọha chọpụtaziri ọ ghọta na nwe ka e si wee na-agba izu o wee gbafu mgbe nke gbafu n'obodo gbara bata side 9th eh, mile ọ hụma na a ka na-achụ ya ọ lawa ọ gbalaga na side bata Igala then so cos ụnụ bata n'obodo n'ihi eje be igwe ya ka ya gwa onye nwe obodo na ụnụ batara ka a mara ndị batara ya bụ ihe mgbe ọ batara ya rutere there ha nọ mgbe ofe ha dị comfort nọkata ozi gbadata na a na-achọ achọ ọ bịa shi ebe ahụ wee gbafu ka wee gbara latazie na ịha latazie ebe a mgbe ha latara Aguibeje laa gị Aguibeje ha eruola Aguibeje so from there ka ọ kwụchaghị echi mgbe ọzie wee latazie ebe a mgbe anyị latara ebe a na nwere ndị obodo nọ n'obodo a na-eku ndị ngwa ala ha nọ n'obodo onwe ma mgbe ha erukwutere ha erukwute so anyị nwere ịkwa na ebe ha soro ya bịa abụọ ma ị bịa na Igbo Nsụka niile na edisi ngwa ala na o wee

bido grow ya na-egrowzi ka na enekwa bịa mebe mụkọtabezie ebe alụ nwaanyị ma amụtabezi ụmụ from ka na-eweta here ndị ụfọdụ kwa bụrụ larazie ugbo Iheakpu Obollo so ka e lazie Iheakpu Obollo kwunye na ana ndị Iheakpu Obollo anyị na ha na-emekọta till today na o nwere ihe a na-eme ka ha na-abịa anyị ka nwere return ndị be anyị na-agba every year ha na-abịa the return ka na-abịa so gbachara cup a na-ekpo ha abịa agbagbo the ball o nwere ihe na ha ejife ndị ji ala ha na ndị mere egwu na anyị nwa na-eje iji gosi na anyị bụ nwanne so na ịhakpụ ọka nta na ebe anyị si jere bụ ọka ma anyị nwere mpakala mpakala mgbe kpatara ya so ka m tọweta dị ịla anyị isi na anyị nwere m dị ndị ọzọ m na n'ọcha m na-ekeke so ya abanyezi n'order nwa na ọbụna m ka m jibere dị ya nwa ọka na ọbara ọka na ọbara so gapụtara na enye ichie ya bụ the writer anyị nwere na ịhakpụ ọka now ndị ọzọ anyị nwechere bụ authors nọcha but ya bụ onye nọ na anyị mara as uh, ichie akwụkwọ mgbe ọka na ọbara latara na ọ dị ọ dị be maka ya batara ka ọkadaba amụta nwa ọkpara agba n'ikuku o wee si ala gbagoro na the other side eji anya nọrọ mgbe akpata na nwere ebe a na-enwere onye isi ọha nwe edikolo o nwere ka edikolo na-asị edikolo ga nwatakịrị ga-erule gị ka nwere na orule gị 40 years ma bụ onye kwute na ya aswachi mere ndị ile nọ that very side tọsọ na-anọrụ ha dere 1 million na ndị swara mgbe ọgwụ na obodo ole swakpọchara ana ma ọ bụ that community ekwu na ya edeghị urukwute mee na aga ya bụ onye isi na ebe ahụ anyị lele anya bụ ka ọ dị na ngwu ọzọ ya bụ onye isi mgbe anyị na-ekwu maka na ọ ọ bụ isi ọha ọ bụrụ na nwere ndị isi ọzọ swara ha le swakpọchara ya mgbe ochi ma orukute na mkpụrụ nke na aga asachiri ọha anyị lele so ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu maka ya ọka na ọbara ichie eze hechio anyike the president mkposhi eh, ndị ichie ndị ichie the advisers ekele m niile ekele m ndị ọbịa be anyị
eh. nna m gị bi nwere ihe akọwanụ anyị gbasara ịhakpụ ọka na ịnọ ha mbe na ịnọ
eh, iji gbakonye n'ihe igwe kwuru nke mbụ bụ ka mụ bido na eha maka na ọnwa anaghị egbe eha ịhakpụ ọka i jee na igbo language na ịhakpụ is uh, uh, I-H-A-K-P-U ịhakpụ but uh, i jee n'ọka na ọ bụghị OKA which is igbo kama na ọ bụ awka so na the question bụ ọ bụ gịnị kpatara na ọ bụghị oka na ọ ga-abụ awka eh, ọka so that eh, ọka bụ a bridge is a bridge o nwere ihe o linkere ihe eji wee hafụ ya AKWA bụ to show ebe anyị si wee bịa ya bụ ọka nke dị na Anambra steeti ọka dị na Anambra steeti ọka nke Anambra bụ iji gosi na ọ bụ ọka Anambra steeti not Enugu steeti so ya bụ the reason nke bụ na anyị na-adị careful as ndị Iheakpu Ọka because na i dee Iheakpu Ọka na offices a na-etake as onye Anambra unless ị gwa ha sị na AWKA abụghị from Anambra na ọ wụ ebe a so and ihe kpatara ya bụ etu igwe si wee kwu na mm, nna anyị bụ ọka n'ọbara ya bụ nna Iheakpu Ọka bụ ọka n'ọbara ma nwanne ya nwoke bụ mkpakode these are two brothers the same father and the same mother ọka n'ọbara na mkpakode then ọka n'ọbara ọ na-ekwu maka na ọ bụ- na ọ bụrụ onye nta maọbụ hunter si na Anambra si ebe ahụ because of na e gburu enwe ị jee jụọ onye ọka today na nsọ ha bụ ha adịghị eri enwe ma today ask onye ọka lile ọwụle till today na ha anaghị eri enwe i rie enwe that place you are in trouble so mana enwe ahụ e gbuziri bụ ihe buteziri problem a chọzịa igbue ọka n'ọbara because of that ọ gbafụ ya bụ the migration o shi ebe ahụ gbafụ lata 9th mile shi 9th mile laa Idah and eh, o bido servụba Attah of Igala with his family so nọkata na nke Igala ihe ihe a na-ekwu dey take some years ọ bụrụ na ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ na-ede ọfọ eh, ọ bụrọ like that ọ na-etake years so o nwee disagreement with Attah of Igala ya bụ ihe metere o shikomere ebe ahụ migrate to Aguibeje Enugu Ezike Enugu Ezike if you go to Enugu Ezike na ndị Iheakpu Ọka bi ebe ahụ ya bụ the reason anyị nwere ụmụnna there ha na-alata ma onye isi ruo ha onye isi yes mana ụmụ ya na ụmụ ya na ụmụ ya anyị nwere land there because of ihe a na-ekwu the same thing ebe a na-akpọ isi ala n'Enugu Ezike ndị Iheakpu Ọka nọ ebe ahụ and all that migration bụ ihe butere so it is from that eh, eh, Aguibeje o shi ebe a latazia this place ma ị banye ime ya akwụkwọ anyị ahụ the map of ihe m na-agwa gị ọ dị clearly written the the the the, the movement ha ncha dị documented ebe a so oge ha lataziri ebe a ya na nwanne nwoke ọ bụrụ na o nwere ebe a na-akpọ ngwa ala e nwe few people that are already there yes just few uh, posts here ha bịa meet ndị ahụ ha nwe amaghị ebe ndị ahụ si jere but they are already here ha wee nọziri with them ya kpatara na anyị na-akpọ ha ngwaala ngwaala ndị ngwaala ahụ because na ha nọba anọ before ọka na ọbara na mkpakode alata anyị wee na ha bụ the eldest ha wee bụ the eldest ọ bụrụ na e zuru n'Iheakpụ o nwere nwere ike iwere ọjị gọọma ọhọ ma ha nọ anyị na-enwe many ceremony na central place unless ma ọ bụ na o nwe onye si ebe ahụ nọ bụ na iwere ọjị gọọma ọhọ igwe nwere ike iwere ọjị gọọma ọhọ ma ndị ahụ nọrọ ebe anyị na-eme something central yes igwe ga-eweta igwe ga-address igwe ga-ask o nwere onye ngwaala n'ebe a first ọ bụrụ na o nwere na o nye the permission ma ọ bụrụ na o nweghị he can now go ahead ọ ya bụ a na-ekwu maka ngwaala so ha settle-a nọzda nọgide nọgide nọgide igwe kwuru maka onye isi ọha ka m gwa gị ka m mee explain ka onye isi ọha si wee bịa a nọgidere ebe ahụ ọ bụrụ that na o ruru one certain day o nwe dibịa dibịa jeko Amube Enugu Ezike evu ihe na abọ yes the dibịa na-evu ihe na abọ so ọ na-aga na-aga na o wee gatazịa ebe ndị ngwala ahụ nọ meeting ha chịrị ọchị ha chịrị the dibịa ọchị so ha chịrị ọchị chịchara ya ọchị the dibịa got annoyed o move some distance wefute opu kwaa were opu ahụ kwaa mmadụ enweghị ike ikwu ihe o ziri opu ahụ but na eletazi ndị ngwaala ahụ anwụba

for protection so that ụmụorio ahụ wee nye ha condition sị ha for that protection na ha ga-cede power power ahụ ha ji wee bụrụ eldest in return so eh, ị mara out of eh, fear and na ha na-anwụ that power ha wee cede to that eh, village Ụmụorio. Ụmụorio bụ the largest in population n'Iheakpụ Ọka in village uh, circle so ndị Ụmụorio wee wezi that uh, power from ndị Ngwal ya mere na seat of government n'Iheakpụ Ọka bụ na Ụmụorio mana na history anyị gosiri na ọ bụ Ngwal bụ the eldest mana the seat of government bụ na Umorio because of ihe a m kọrọ ihe mere ya kpatara igwe na-ekwu maka onye isi ọha then onye isi ọha now ka esi abịa na ebe anyị abụrụzi by age no village wise then Mkpakode bụ brother Awka na Ọbara muvuo mbe a na-akpọ Eji settled there ya nwa bụ the eldest person na Eji extraction irukwa ebe ahụ na enwere six villages na Eji nwee six villages na Engwu mana this eh, ede a na-ekwu anaghị abịa na age dịka n'ịdị 100 years na onwere particular extraction a na-akpọ ụmụ ọnọja ụmụ ọnọja you cannot be ede ma ishighi n'ụmụ ọnọja you cannot be ede n'Iheakpu ma ishighi na that eh, ụmụ ọnọja no matter your age so na Iheakpu Awka nọrọ meeting na onye isi ọha sitie na ede esitie ya bụ the two brothers ya bụ the two brothers anywhere anọ of the, of the two brothers so

they fought war with Ibagwa, chụzube ha and occupied. They fought with Ovoko. They fought with Uhunowere. They fought with Obukpa. They fought with Onicha Elugwu Ezike. You have the expansion. Ya metere na ịbịa n'Iheakpu Awka anyị enweghị much land compared to other communities like eh, Ibagwa ị na-ele anya na-enwere ike eke Ibagwa into two half of it nwere ike adị bigger than Iheakpu Awka because we were just fighting wars to get a place yes so that is exactly uh, what happened ya bụ the name Iheakpu University of Nigeria Nsụka ị na-ele anya onye Awka nwụọ ebe ahụ na a na-ebute eli here ma ha chọọ onye Awka nwụọ ebe ahụ onye ha achọghị ivule na ebute ebe lecturer any child anybody nwụrụ na UNN here ma ọ bụ onye Awka origin ha achọghị ivule they come here na enye ha land elibe here yes ịbanye na university na nwe ihe ị na-achọ ịbanyekwa office ma ọ bụ onye Awka sị am Iheakpu Awka na ọ were as his brother
they know the history is there ya ka m sịrị gị that na ha na-eli mmadụ here ma onye achọghị ivule Awka na ha bịa here na enye ha land free they bury the person here they take it na ọ lara na be ya that is the reason we lee na ọdọ ebe a Iheakpu Awka unu na-esi mbe na-eje Awka ma ha na-eme ihe anyị ka unu je na ha emekọrọ ihe mgbe anyị na-eme research we went to we went to mbe anyị shuwe that Awka na Ọbara mbe o shi we move bụ mbe a na-akpọ Nri

ọka na ọbara na ya asị gị progress ọka na ọbara anyị asị gị progress ị na-ekele ya three times anyị kwere gị progress progress the other communities nwere ike nji hụ na Owerri onye ma amụrụ ọsọ ọka na ọbara nọ na ọmụgọ na m bụ onye Iheakpu Awka that is eh, eh, na ebe amụsị gị na ọnwa na ga-egbe ha we are still talking about ọka na ọbara maybe thousands of years eh, ago so ọ bụ ya bụ m sị ka m gbakọnye n'igwe mgbe ahụ o si ọka ya gbalite okpo family ya gbalite yes ọ lụmara nwaanyị mgbapụ nwere family yes okpo family e wee bata here ya metere na the the family started growing growing e wee nwezie 12 villages ụmụ ya spreadara do you get it 12 a na-ekiye ya kpata na ị bịa a na-asị ị nụma ụmụ Ezeaja ụmụ do you get it ụmụ Aroji ụmụ aka ịwa ụmụ ụmụ ụmụ ụmụ that is showing ụmụ ahụ ka ha shi wee ma expand ị bịa na kingdom nke igwe na ọ bụ ya bụ ebe this 12 sons of Okanobara settled. Six of them a sị ha na ha bụ Ngwu. Six of them a sị ha na ha bụ Ezi. Ị nụranụ maka Agụ Iheakpu Awka na we migrated from here. Anyị anaghị eshi egu eshi. We only settled there. Amụnye egu. We settled there just to buy the land, build house, but we cannot, eh, anyị enwe ike ichi onyishi na egu.

villages dị Iheakpu bụ ede ebe ahụ Ma villages dị ebe a, bụ ede ebe a, the eh, names. the names ị je ebe ahụ na ya ahụ otobo umorio dịka Iheakpu Obollo which is eh, umorio here ya ya kpata- ya bụ the similarity in names ahụ dị na Iheakpu Obollo then to show that uh, blood relationship na ha na-abịa na anyị every october mass return led, yes led by alhaji yaro ya na ndị ha abịa ha na-evuru mmanya vuru ihe ile bịa sometimes ha vuru mma to show the ancestral home then ha bịaza anyị wee host ha nye ha nri nye ha mmanya nke anyị nye ha ọjị ọjọọ bụ na ụka abịa mebi ihe to some extent because the tradition abụghị paganism paganism bụ african religion mana tradition bụ ka ndị shi eme what i mean is that na ndị our our our forefathers and our fathers na o nwe sa na ha na-abịarị dị ya ị mara ọnwa esaa na ndị umorio bịa ha bịaba n'umorio ịga ọnwa esaa ndị bụ ndị ikolo dị abịaba ikolo but na ụka abịa brand a everything ọ dịka na-asị na ọ dị sinful ị mara na-akọcha mmetekọ mere na i nwere ike meet your brother ị ma ama i meet your sister ị ma ama mana ọ bụ na hafụ that tradition na ọ ka na-eme agwabụgo m unu sị na onye mara injinia eze isoro Iheakpu Obollo na eh, because of that relationship na ihe dafụta we use that name to help eh, each other eh? o vuru anyị transformer o vuru anyị electrical cables because na ọ wụ mụ na na-achọ ya then because they didn't get that uh, contract anyị nwa asị ndị Iheakpu Awka bulu ndị Iheakpu Awka extension e wee vuziri waya here yeruba n'Awka yeruba n'Awka yes So this is uh, the relationship.
Ya dị nwanchi maọbụ ogerenyi maọbụ jimkpa Iheakpu Awka ma na ha na Iheakpu Obollo bụ nwanne nchi. Yes.
Yes. Everywhere, even as students, mgbe anyị nọchara university, eh, na ị hụ onye Iheakpu Obollo, onye Iheakpu Awka you relate as uh, brothers and sisters. that is uh, the truth because ihe na-eme ya ne ị bịa n'Obollo ne ha na-aza Iheakpu Obollo Iheakpu Obollo of which ne anụmanụ ya asị ka ọnụgụ mmanụ ga-anụ asị gị tene ha kọ n'ọjị maọbụ ihe na-asị gị na ha na ha na-enwe ga na-akọ ya na gị abụghị onye Obollo na ị bụ onye Iheakpu na ya abụghị onye Obollo bịa na na-aghọtazi na n'Iheakpu Obollo mbe na be ha shishirala mbe yes Iheakpu Obollo migrated from Iheakpu Awka migrated from Iheakpu Awka yes and i je ebe ahụ anyị nye gị names of our villages go and compare you will see that na that name anyị na-enye gị bụ what is existing there so that's that na ọ bụ modernization na-emezi ka a na-emebi ihe because ọ bụrụ na a ka nwe that cultural tie na ha ga na-abịa efe anyị be nna ha because that is where they, they, they, they migrated from that's that so ị bịa ihe ọzọ dịka na akwụkwọ a ihe a dum m na-ekwu dị documented hmm? documented ma gụba ị fụrụ ihe a at the, at the back page ihe a bụ effigy n'oyibo ị bịa n'igbo na ihe anyị na-akpọ ya bụ ndị onyishi arụa anyị ma anwụchara anwụ like i watch ihe a very well ị fụ na nke a bụ the tallest ee eh? otu ọ nọ here bụ ka ha eswaghara ka ha eswaghachara ya kpata na ha hara o nwere onye ka ọka na ọbara the tallest ya bụ arụa ije ebe onye isi arụa na ahụ ka ọ nọ ụtụtụ ọ bịa fee ya techin ha ọjị kechere ha ha kpechere ekpere n'ụzọ nke ya bụ anyị ji wee mee the cover page
na eweliwene m na esi egashu o nwere nsima m juma mgbe afọ gị nyere o shiri ọka ya lata ndị fọ lakwasịrị mgbe fọ lakwasịrị onwe gị a na he wọta shọkụ mgbọ m
ha enwere ihe ide just ịmaghọ dị ka ha gbakọ ọsọ ndụ bịa the the the little the small group ahụ nabata ha ha na ha ga-anọ ọ dịkwa nso ya ngwala ngwala ba na-ekere ha nabata ha na ha ga-anọ even like uh, o nwere ihe onye a kwuru okwu dịka mgbe ha lata nwere o nwere ihe ha ji wee wee bata o nwere o nwere ihe anyị na worship there ọnụ ala ọ ka dị ma today ọnụ ala yes ọnụ ala ọ ka dị n'otobo ahụ ekpochidịghị ekpochidịghị a na kwasịrị abịakwasị ka ọ bụ eji ya lata lata eji wee lata ọnụ ala a na-agọ ya kpatara ọka na ọbara ahụ m na-asị gị ọka na ọbara asị gị ọnụ ọka na ọbara ewu ya ya mgbe i- ọ bụla ị chọrọ ịgọ ọka na ọbara ahụ a, na ebe ahụ ka ị na-eje Eh, ọ dị buried with ite Na ị- agwaghị ya na-eje ekpughe kọsi na ekpughe ekpughe na-agwamaghị ya na-eje ekpughe ekpughe and eh, na anọrọ agọ ya na ọ bụghị everybody dị qualified to go there eh? ịbịa na onye isi 12 na ụbọchị a na-agọ ya ma ị nwee clean hands ije there you will not survive i participate ịbọchị agọrọ ya you will not live after one year maka ya kpatara ndị na-eje na-adị few ya bụ that ọnụ ala ya bụ shrine anyị hụrụ nna anyị ahụ wetere and ọ ka dị ma taa onye na-eje na-abịa mara na ị nwere pure heart so that's that. so ihe dị na obodo niile ị hụrụ nọ n'ala Igbo nwere ebe o shi ya abịa tee n'ọka hụ enwe ha ebe ha si balata nọ n'ọka tee ndị ha kpụbụrụ ala nwe lade ndị Obollo nwe ebe ha si wee lata ọ rụkọta ha esi ndị Iheakpụ Ọka nwe ha kpụbụrụ n'ụlọ anụ esi be ha kama ha mana nwe ebe ha esi wee lata so every o nwere obodo ga-enwe ebe o si wee bịa Ibagwa Aka siri Nike wee lata o wee fụ nwere ume ihe mere na ibe a n'ike n'ike anyị jere igwe bụ akpọrọ ma anyị jere festival there ọ kpọrọ akpa anyị jere so Elugwu Ezike pọtọ nshi gara wee bịa o nweghị esi na ọha nwe ala igbo like ndị na ọfọrọ ọhịa sị na ụlọ anụ ushi mbe na ushi mbe ya ha ya bụ just like we kume but ni mean re na akọ ho da no bo o vru bo nwe ho shi we bia so na ke that uh, issue ya wan shi we da na ile le ali ma ni le bia bia